Wawasfumu wawasfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mtsikana amene anazipha yekha ndi pig mtsikana ameneyu zina lake ndi jakilini jakilini amachokera ku kenya mtsikanayu amachokera mu dera lotchedwa kitui koma amagwira ntchito ku kitengela ndakugwira ntchito kumalo kuja adakumana ndi mnyamata amene amatchedwa manowa manowa ndi mnyamata amene ankagwira ntchito kwa mr mwangi anali getimani. Ndiye unapezeka zoti anthuwa chibwenzi chidayambika chifukwa chakuti manowanso ankachokera ku Kitui ndiye zinali ngati anthu ochokera kumodzi mwakumana kumalo achilendo. Zotsatira zake ubwenzi wawo udali wamphamvu ndithu amakumana kawirikawiri. Tsiku lina kunyumba kumene ankagwira ntchito Jakilini kudasowa chaja. Kutasowa chaja chonchija. Abwana ake adapanga chiganizo chomuthamangitsa nde Jakilini adasowa kokhala. Anamuimbira foni Manowa. Be, abwana anga andithamangitsa, Manowa anamuuza kuti usavutike ungathe kubwera kuno. Nkuti munthawi imeneyi abwana ake a Mwangi kunalibeko kunyumbako, adali ali ku America komanso ana awo onse a abwanawa amakhala ku America nde kunyumbaku amakhalako ndi Manowa. Manowa ntchito yake idali ya u gate man komanso garden boy, amathirira maluwa izi ndi izi zinali ntchito zake, kuchapa magalimoto zinali ntchito zake. Zotsatira zake Manowa adamuuza Jakilini, bwera uzidzakhala ndine. Jakilini anafika ku boys quarter kumene amakhala Manowa. Adambokhala, china chilichonse chinali bwino. Nde amakhala e amakhala e, nde kawirikawiri Jakilini amakonda kukhumudwa kaya Manowa akudya chakudya nde akamatafuna, phokoso limene limachoka mkamwa mwa Manowa Jacqueline amakhumudwa sudya bwino izi ndizi zotsatira zake amapezeka zoti anthu aja amamenyana Jacqueline amathamangira pa mpeni kumamuuza manowa ndikubaya hey izi ndizi amapanga zinthu ngati ndi Tom and Jerry mwina manowa akamagona mkonono Jacqueline amadandaula hey uliza mkonono izi ndizi mpakana amafika pomenyana china chilichonse chimathera ndewu kaya mwina manowa akumuyang'ana Jacqueline hey kundiyang'ana choncho bwanji China chilichonse chimathera ndewu. Koma Manowa ankangopirira kuti mwina mkazi adzasintha, mwina mkazi adzasintha. Ndiye tsiku lina bwana wake anatumiza ndalama. Ndalama yake inali 230k shillings. Adamtumizira Manowa kudzera pa Sendwave. Ndiye meseji itafika mu foni mwa Manowa muja, nkuti nthawi imeneyi Manowa amachapa magalimoto. Nyumbamo munali Jakilini message ija adayiona. Ataiona sanazitengere adangozisiya. Mpakana Manowa adamaliza kuchapa magalimoto kuja anabwera adaona mfoni mwake muli notification ya ndalama. Kutsegula foni anapeza message ku WhatsApp kwake yonena kuti ndakutumizira ndalama, ndalama imeneyo upangire maintenance denga, kaya mipando yophwanyika ija uyikhozese, china chilichonse komanso nyumbayo uyipente. Manowa. anali osangalala pozindikira kuti bwana wake wamtumizira ndalama ndipo ndalamayo ndi yambiri inanso isalapo ina agwiritsira ntchito. Anakagula mowa anamwa posangalala za ndalama zija. Zotsatira zake usiku adapanga chiganizo chosintha password foni yake. Atasintha password ija anasinthanso patani. Nde mmamawa kutacha Jakilini ankesera kuika password pafoni paja. Zosatira zake password ya phone ija sinagwire, even sendwave account sanatheko kupanga login chifukwa choti phone ija pattern adasintha. Kenako Jakilini anapsa mtima. Ndekuti iwe sumandikhulupilira? Anayamba kumfunsa Manowa. Umona ngati ndiba ndalamazi? Kenako Manowa adamuza Jakilini. Sikuti sindimakukhulupilira, koma ndinangopanga chiganizo chosintha. Kenako Jakilini anadekha, komabe zimampweteka mumtima. Nde foni ija manowa adayesera kutsegula koma siyimatheka nde mpoti Jakilini ankayika ma password kwambiri nde zinapezeka zoti foni ija inablokedwa adapanga chiganizo chokachosesa password ija kukapangisa reset foni ija nde akupita anankhomera pa geti Jakilini kunkhomera mkati muja ndikutenga ID ya Jakilini ndikumapita kukakhozesa foni ija. Nde akukhozesa foni ija adalandira foni yochoka kwa Jakilini. Jakilini anamfusa Manowa, uli kutiko? Manowa adanena kuti ndili pokhozesa foni, ndikukhozesa foni ija. Jakilini anamuza Manowa, bwera kunyumba kuno msanga, apo ayi ndiphwanya china chilichonse kuno. Watenga ID ya ine, ufuna upange naye chani? Wandikhomeranso nyumba muno sindingathe kutuluka panja. Chochitika ndi chani? Ndiye kuti sumandikhulupirira? Anayankhula zambirimbiri kuti ubwere mwachangu apo ayi ndiphwanya china chilichonse kumpanda kuno. Zotsatira zake Manowa adayamba kuthamanga ngati munthu wamisala. Atafika kunyumba kuja Jakilini chongomuona Manowa anampasa mbama Manowa. Zotsatira zake Manowa ankayesera kupherera izi ndi izi Jakilini anayamba kummenya Manowa kwambiri. Jakilini anathamanga adapita kukhitchini adakatenga mpeni. Ankaponya mpeni uja kufuna kumbaya Manowa. Koma manowa ankaudojadoja mpakana anafika pougwira. Koma anaugwira mpeni uja kunsonga, kumene kuli kwakuthwa. Zotsatira zake mpeni uja udamucheka. Utamucheka koma anakwanisabe kutenga mpeni uja. Atatenga mpeni uja, Jakilinso sanasiyire pomwepo. Anatenga chipiki chija mmakumbira pasi ichi. Anakatenga chimenechi, anayamba kuchiponya kufuna kum'baya nacho manowa. Manowa anaona kuti eh izizi nza serious. Mkaziyu angathe kundipha. ankachidojabe izi ndi izi kumachigwira izi ndi izi nde mwatsoka jakilini anachifunga molakwika chinthu chija chinapanga stuck kudenga ndipo chinammenya pamutu chitammenya pamutu chinambowola kenako jakilini anagwa pasi manowa adasowa zochita magazi akungotuluka ataona kuti e apa pazavuta kwambiri Anayimbira apolisi, apolisi anabwera, anampeza Jacqueline ali yata. Apolisi anayamba kumfunsa mafunso, Manowa adalongosola mmene zinakhalira. Zinakhala mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti. Apolisi aja anamvomereza, okay chabwino, iweyo sunamuphe mkaziyo, komabe tikaona pakhoti mmene akapangire. Atafika kukhoti adamupatsa zaka folo. Panopa Manowa wamaliza zaka zake ndipo watuluka. Adamangidwa ali nzaka 24. panopa watuluka ndi munthu wamkulu ndithu ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti mutengerepo phunziro akuluakulu ndimakamba nthawi zonse zinthu zing'onozing'ono zimene zikuchitika ndi zimene zimabala zazikulu manowa adamuona mkazi uja poyamba kuti mkaziyu satha kudekha mkaziyu ndi chigawenga koma anakanika kumupewa poganiza kuti mwina mkaziyu adzasintha. Zotsatira zake mkazi uja anamupangisa iyeyu kupita ku ndende. Akanapita ku ndendeko moyo wake wonse. Koma chifukwa chakuti nkhaniyi adayimvetsetsa bwinobwino majajiwo, mpake anampatsa zaka folo. Chitsanzo pali azimayi ena ake azimuna anu amakhalira kukumenyani momangokhala adzasintha adzasintha. Akuluakulu palibe kusintha, wachake ndi wachake basi. Ngati mamuna akumenyani ndi bwino mupange chiganizo asanakupheni ngati mkazi akuvutitsani muli pa chibwenzi mukusowa mtendere si bwino kumukwatira mutayeni mutayeni chifukwa mukamukwatira zifika pa wesi kumapewa zinthu mu nthawi imene zidakali zazing'ono zisadafike poyipa chifukwa chakuti zikafika poyipa zimavutanso kuzipewa kwake akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga mukaona red flag ndibwino mupange avoid.